Bwanjino tikambepo za mzimayi amene tikumuona pa screen pathu pweti. Chitsiru cha mzimayi. Ende mundimvetsetsa kutsogolo kuno zifukwa zimene ndikunena kuti no chitsiru cha mzimayi. Akutitu dzina laketu Rita Mkandawire. Chibekete chenicheni ma guys. Anyway, mzimayi ameneyu anabwera masiku apitawo mwinanso munazitsatira pa tsamba lake la mchezo makamakatu ili la WhatsApp. Anabwera pamenepo pa status pake ndikudzaika zithunzi zosiyana siyana chinacho ali mbulanda akuti kaya waphedwa chani basitu kulemba pameneponso zimazimau zosiyana siyana iyayi ineyo ee tamupha munthu wanuyi ngati mukufuna thupi lake mutiuze zoonono tikalipeza kuti ee ndetu munalitu chiberetu koma nde hee chinativutatu kuchiphatu chimenechi mpakana kuchizizizuno kuti zinali zochititsa mantha pamene ndimawerenga kudzanena kuti kumalawi kuno tafika point imeneyo? yonena kuti no anthu akupha munthu kumugwira mzimayi kumkakamiza kunena kuti no tsegula foni yakoyi itsegule munthu mzimayi uja nkuyitsegula foni ija iwo aja ndikupanga access ndekuti whatsapp yake ya mzimayiyo kenako ndikumupha mzimayi uja kenako nkumjambula zithunzi ndikuponya pa status ya foni yomweyo ya mzimayiyo kuti no azibale ake azinzake onse amene amacheza nawo pa whatsapp athe kuona zonena kuti iyeyo waphedwa zigawenga kufika level yopanga zimenezo eyi inali nkhani yonena kuti no imanjenjemeretsa kwambiri ndipo anthu ambiri anadabwa nayo kukhumudwa nayo kunena kuti ayi sitingafike level imeneyo kuti mpakana no zigawenga zizifika pakupha choncho enanso kumanena kuti ugwidwa phwanga tikakugwira nde uwonanso kuti upanga motani iweyo ena kumanena kuti zitsiru ngati zimenezi tikazigwira umafunika uzipha inali nkhani iji yonena kuti be inadzangu perekabe tsemwe mwakamakano ku mtundu wa amalawi koma inalibe yosatsimikizika nanga sinde kuti no panali pasanabwere no information bwinobwino kuti kodi no kapena zatsimikizika verification inali isanachitike eti nde kwapezeka zonena kuti no anzake a Rita Mkandawire ameneyu anabwerabe nde kuti no komwe kuja ku status kuja ndikumapanga reply kumayankha kumene kuja kuti kodi zikukhala motani kupeza kuti ayamba kutukwanidwa azitsiru inu muzipanga zanu dzandzinjanu kukhala ngati kuti ndi mzimayi uja anali ali moyo koma anapangira dala basi kungolemba pa ma status amene ajawa dala kaya pa zifukwa zotani tizidziwa bwino bwino kutsogolo kuno kenakono pamenepono panali pa 28 july 2026. kunapezeka zonena kuti no mamuna wake basitu ndekuti wakapanga lipoti ku ah, Mzuzu police station kunena kuti no mkazi wanga Rita Mkandawire ndi mwana wanga kanyamata asowa sakupezeka iyayi ndekukuyendanso zinkhani ngati izizi nde amene no ndekuti apolisi anayamba kufufuza kufufuza kufufuza apezeka zonena kuti no akampeza mzimayiyu Ndekutito ampeza ku Ngala Trading Centre pa lodge ina pamenepo. Ali bwinobwino. Zonse zili bwinobwino, iyeyu pamodzi ndi kamwana kake ka zaka 5 ko. Cha ku Karonga ukoo. Ndekuti patapita masiku awiri mamuna wakeyo atatani, atapereka lipoti ku polisi ndithu ya Mzuzu. Nde atampeza choncho muja apolisi, nanga sindetu waotcha, wapangisa zoti apolisi aotcha fuel? M'malo mokalimbana ndi nkhani zenizeni kumalimbana ndi zimenezi? Basitu amugwiratu mzimayi uja kunena kuti no pofalitsa uthenga wabodza nkhani zomwe no zikanatha kubweretsa chisokonezo, nkhani zomwe no ndekuti no ndizoopsa kwambiri. Iweyo ukufunikira ukaonekere pa khothi ndipo no takumanga, waphwanya malamulo, kumenekoko ndekuti ukalandira chigamulo chako tikamaliza paper work yonse, ma investigation onse, kafukufuku, Tikaoneno kunena kuti no kodi a court akakamba zotani ukalandila chilango chotani mzimayi ameneyutu mwinanso enanu nkukhala kuti no kaya ndi neba kaya kaya mwina ndi village mate oti amachokera mudzi umodzi amachokeratu akuti kwa Mtowera Imfa kumenekotu Sangala village Ehe, kwa T/A Wasambo, ku Karonga uko. Obviously anapita nde kuti ku Karonga ko kokhalanso kwawo. Ndetu tikhoza kunena kuti no mzimayiyo sanaphedwe, ali safe bwinobwino. Koma kumayendanso nde kuti no zinkhani zina zake kunena kuti mzimayiyo akuti anali pa ulendo onena kuti no akatuluke kazipita ku Tanzania kaya, Amafuna athawire kumeneko chifukwa chonena kuti zifukwa zimene amafalitsira nkhani zabodza zimenezizi, zonena kuti wafazi, waphedwazi, zinali zonena kuti iyeyu kuterokotu anali ndi ngongole ndalama zonoti abweze kwa anthu ena ake. Ndipotu zikuoneka kuti mzimayi ameneyo anali ndi kakhalidwe kamenekoko. konena kuti no amakongola ndalama kwa anthu kunamiza anthu kuti apange ma business basi antumizire ndalama akatero ye uja adye ndalama zija ndikuthawa moti no anamangidwaposo chaka chatha nkhani zake zangati zomwezi atasowetsaso ma million a anthu ndipo anampezaso ndi ma phone ena ake nkhani zake zomafanananapo ndi zomwezi nde apapa amafunaso nde kuti no anthu aja amene ali naye ngongole anali naye ngongole aja akaona zonena kuti iyeyotu wafa Ndiye kuti anoti basi ndiye kuti ngongole ija palibenso amene angabweze, nanga si ndiye kuti amene amayenera atibwezere ndiye kuti wafa? Basitu ili njira yothawira imeneyoyo. Komabe zikungopatsabe chidwi kuona kutino mzimayiyu ndiye kuti analitu woti anali pa banja, anali ndi mwamuna wake. Tikambanso zimenezo, komano tikambe motere, Ndiye kuthawako kwavuta. Apolisi am'manga apapa ali mu chitokosi, as we have said. However, mzimayiyu. Vuto lake lenileni lingakhale chani? Chifukwatu anafika polengeza ponena kuti ngakhalenso kamwana akaka aka pa pa status pomwepo kameneka kasowa ndikapha posachedwa pompa. Ee zikayenda bwino bwino tipanga zoona kuti tithane nako kameneka. Kumuona mzimayi, mzimayi omaoneka ndithu wabwino bwino koma ndekuti zochitika zakezo. maganizidwe akewo ayi ndithu chilombo china chake mfiti ya mzimayi you know i think chitsiru chenicheni ndithu ayi nditakamba zoonatu anali pa banjatu eh anali pa banja and mamuna wakeyo akuchita oneka kuti ndi mamuna wachikondi chifukwa chani ndi zinkhani zake sizoti mwamuna wake samamudziwa zoona kuti no mzimayi ndi otere ngati ife tinamudziwa zoona kuti chaka chatha ameneyo adamangidwa mwamuna wake akalephere kumudziwa zoona kuti mkazi wangayu ngwakhalidwe lotere mamunayo amadziwa zoti mkazi wangayu ndekuti ngokonda ndekuti zomabera anthu ndalama chani chani sangalephere amadziwa zimenezo amamudziwa komano akuchita kuona kuti no ndi mamuna onena kuti despite ndekuti no kulephera kwake kwa mkaziyu Iyeyo mwamunayo amamukondabe mkaziyu, amamukondabenso ngakhale mwana wakeyo. Nchifukwa chake anafika point yonena kuti akafike ku police ndikukasuma kumene kuja kumanena zoona kuti ayi mkazi wangatu wasowa, taonanitu kukuyenda zinkhani ngati izi. Sizingakhale kuti ndi zoona kuti mwina mwake iyeyo waphedwa? Tafufuzani Mamuna wachikondi ngati uyu obviously nde kuti amadona awa ndiokondaso ndalama of course iii wina aliyense amakonda ndalama eti koma nde kuti awawa ndalama zawozo amafuna azizipezela nde kuti pa window munjila zolakwika nde kuti no ndi aja magaye ndi magulu a azimayi aja onena kuti no sangapange sangakha sangapume bwinobwino atapanda nde kuti kukhala ndi zi ma million. Akhoza kupanga zolakwika even kuphwanya malamulo pokhapokha nde kuti akhale ndi ma million. Nde kuti posankhanso mamuna mwina adasankhanso mamuna onena kuti anali nkuthekera konena kuti anakatha kuwasamala. Nanga tizinena kuti mmene akuonekera akuoneka ngati mzimai oti kapena mwina mwake anali ndi mamuna oti osamamsamala? Mwina kapena amagwiritsa ntchito ndalama zake sitikuziwa komano ndi ijabe yongonena kuti no. Mzimayi wa mtundu wanji ameneyu, kufika point yonena kuti ngakhale mwana wakeyo kumulengezera pamenepo kuti uyunso ndimusowetsa ndimupha uyu hii kubwera iyeyonso ayi ndithu zongopatsa chidwi izi eti. Makolo akakhala tinabereka mwana basitu iyayi azichimwene iyayi tili ndi mchemwali. mm? awaso ndekutiso a bro amenewawa iyayi ndili ndi mkazi kumakamba chitsiru ngati chimenechichi pepani kwambiri koma ndi chitsiru cha munthu and now we hope kunena kuti no pa court po ameneyo akalandira ndekuti no chilango chokhwima chifukwa chonena kuti nkhani ngati zizi zi- nga- zi- tikhoza kumakhala pansi nkumango kumanyoza apolisi polisi simugwira ntchito Zona akuba mpaka anakafika choncho kumanyoza boma iye aboma simugwira ntchito inu zoona zachitetezo zachitofika point yonena kuti kulibiretu chonchi pamene ndiye kuti no nzimayi yakungonama chonchi public alarm basi kunjenjemeretsa mtundu wa malawi zili zinthu zijazi zabodza inde tizisewera komano nkhani zake zisamakhale ngati izizi I think this is beyond nzimayi akuyenera akalandire ndithu chilango chokhwima fande tu ulendo wathawo Chaka chathacha anapezeka kuti amene anatuluka kaya analipira ndalama kaya chani tampatsankoni tizaka kakha akaseveko amenewo ayi chiko chiwanda chimene alinachocho chitakachoka ndithu kundende nde akakumane ndekutino ndi azimayi anzakeso oti aseva kumeneko ko ndikutopa akamuphitimule kummenyako kumuonesa zonena kuti ukapanga zofoira kunoko ndekutino kulibeko za ushasha zakozo otherwise kulitu azimayitu kunjaku mitundu ya azimayi ma guy